an balima joliba tv news filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi juma ye avril kalo tile tan ani duuru san ba fila ni mugan ani fila min y'aw ka jɛmukan in n'an k'a ma ko jama ko di limanaw a sigira aw ye min ye eh, babu minnu bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ kuma o de kan kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ limanaw an bɛ jamanadenw wele ka na kɛnɛ kan walasa an ka kuma olu de kan o kuma an y'an sɔnin sigi mun kan bi o de ye k'a fɔ an ka taji feerela minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan n'an k'u ma ko pɔnpisiw olu kɔni bɛ baarabila ɲari la kabi min ye awirili kalo ye ale ye tile wolonfila fo ka na se bi la u ye tile saba baarabila kɛ o kɔ ka tila ka eh, baarabila wɛrɛ tugu o la hakili la u bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ tugu a la o kama an ye wele bila u ma walasa u ka na an ka kɛnɛ kan ka se ka kuma u ka baarabila in kan kun jumɛn don kɔlɔlɔ jumɛn b'a la fɔɲɔgɔnkɔ jumɛn de bɛ u n'u ka eh, patɔrɔnw cɛ u bɛna ɲɛfɔli caman kɛ u ka nin baarabila in kan o kuma an ye wele bila maa fila ma a bɛɛ lajɛlen ye lafasalikulu ɲɛmɔgɔ ye maa fɔlɔ o ye eh, min ye sulemani samake ale ye comité syndical min bɛ vivo énergie n'an k'a ma ko shell olu ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛmaaba don eh, sulemani samake i ni su nba a ni su kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na ayiwa i nana an ka wele jaabi a diyara n ye ni folikan b'i bolo ok n bɛ joliba tv lamɛnbaga cɛ n'a muso fo ka taa mali kɔnɔ fo mali kɔkan vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ok a diyara n ye maa filanan o ye eh, kadari samake ale fana ye eh, baara kadari danbele ayiwa kadari danbele i bɛ hakɛ to ale ye baarakɛla minnu bɛ ni o ye oryx énergie olu ka lafasalikulu o ɲɛmɔgɔ don kadari danbele i ni su kɔri baasi t'i la ayiwa ni folikan b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ma n bɛ joliba tv lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo n bɛ an ka militanw ni militantiw bɛɛ lajɛlen fo fɛn min bɛ baara kɛ station na n bɛ o bɛɛ lajɛlen fo d'accord Eh, Suleman n bɛ taa e fan fɛ an b'a jira an filɛbaaw la k'a fɔ min ye eh, station ye n'o ye taji feerelaw ye ka jira k'a fɔ taji feerelaba naani de bɛ Mali kɔnɔ yan Total Énergie Oryx Énergie Shell fo ka taa se Ola Énergie ma ninnu de ka baarakɛlaw bɛ baarabila la ayiwa k'u bɛ k'u ka hakɛw ɲini a bɛ senna a mɛnna kabi waati jan an yɛrɛ bɛ jamana bɛ lahala min kɔnɔna la sisan n'o ye embargo ye ɔ n'a fɔra ko nin fana nana fara a kan a bɛnna ni waati fana ye min ye tajiw ye olu sɔngɔ yɛlɛlen don an ka jamana kɔnɔna la jamanaden caman kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ninnu ka baarabila kun jumɛn de b'a la o kuma kuma ka ɲi a tigi da la sulemani samake e min ye comité syndical vivo énergie n'o ye shell maaw ka lafasalikuluba ye i bɛ se k'i da don baarabila la a daminɛna cogo di fo ka na se an bɛ sisan waati min na ok n bɛ foli kɛ tuguni n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka baarabila in baarabila an ye laɲini dɔw de kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ bon laɲini in tɛ laɲini kura ye laɲini kɔrɔw de don komi depuis eh, le 28 27 27 28 29 octobre an ye grève baarabila dɔ kɛ 2021 kɔnɔ bon an tun ye pv dɔw signé n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye avec le synabef n'o y'an ka syndicat mère ye syndicat national ye pv in kɔnɔna la u tun ko k'u bɛ laɲini dɔw an ka laɲini fɛn dɔw de kɛ an ye n'o ye eh, an ka condition de travail ye an ka ni an ka condition de salaire k'u b'o olu yɛlɛma bon vraiment ko an ka délai dɔ d'u ma n'o ye le 31 eh, décembre décembre ye mhm. ko u bɛ fɛn ninnu layɛlɛma ka bɛn ni o waati ye bon an y'an sigi k'u kɔnɔ le 31 décembre sera fo ka na tɛmɛ u ma foyi yɛlɛma laɲini ninnu kɔnɔna la pv foyi ma appliqué bon an y'a décidé ka papier ci u ma pour que an ka se ka sigi ka kuma kɛ an n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu cɛ bon vraiment ɲɛmɔgɔ ninnu an y'a ye an ye va et vient min kɛ u nɔfɛ a ka ca trop bon an y'a ye eh, manque de volonté de b'u la mauvaise volonté de b'u la u t'a fɛ ka ko in yɛlɛma bon an y'a décidé o la vraiment an bɛna baarabila kɛ pour que ko ninnu ka se ka ta ba la cette fois ci bon an y'o baarabilaw de kɛ bon o de y'an bila grève la nin waati in na. D'accord ɛɛ Kadari Danbele min ye aw fana bɛ baarabila in hukumu kɔnɔna la e bɛ se k'i da don a la aw fana fan fɛ a ko daminɛna cogo di aw bɛɛ ye hakilila kelen ko in na wa.
Oui bon an bɛɛ bɛ hakilina kelen kan mais n'i ye jateminɛ kɛ i b'a fɔ n baarakɛɲɔgɔn Solomani y'a fɔ cogo min na ee an taalen an kɛlen ka préavis bila parce que euh, manque de volonté tun bɛ yen nɔ parce que code de travail yɛrɛ ninnu tɛ ka labato jamana in kɔnɔ parce que ne bolo entreprise ye entreprise ye n'i bɔra jamana wɛrɛ la ka na jamana wɛrɛ la code de travail jamana sariya i ka kan ka o labato o y'i ma diyagoya i b'a fɔ jamana kɔnɔ denw ma diyagoya ye cogo min na bon u yɛrɛ fana ye convention min signé an ni u cɛ k'a fɔ ko an bɛ nin di baarakɛlaw ma o convention bɛ yen nɔ ça date de 2005 mhm. u y'a relecture kɛ en 2010 a ma deli ka appliquer bon an ye préavis bila ni o fɛn fila de ye mhm. convention ka appliquer mhm. en même temps contrat de travail u ka code de travail respecté bɛnkan bɛ aw n'u cɛ voilà u ka u ka u ka bɔ a sira u ka bɔ a sira fɛ ani u ka code de travail respecté an ka contrat kan donc foyi ma ɲɛnabɔ o la o de y'a to an taara gɛrɛfu la gɛrɛfu siɲɛ fɔlɔ la mhm. ɔ aw yɛrɛ bolo sisan nin gɛrɛfu in est ce que a bɛna a bɛna kɛ sababu ye k'aw ka laɲiniw sabati eh, bon n b'a f'i ɲɛna baarakɛla dɛsɛlen kɔfɛ a bɛ taa gɛrɛfu la mhm. gɛrɛfu tɛ baarakɛla ka laɲini mhm. parce que gɛrɛfu yɛrɛ a bɛ impact dɔ lase baarakɛla yɛrɛ ma n'o ye n'i ye baara bila musaka dɔ bɛ tigɛ i kun gɛrɛfu kɔnɔna na i tile i ma tile hakɛ min baara o bɛ tigɛ i kun bon n'a fɔra i bɛ ka kɛlɛ i bɛ ka gɛrɛfu kɛ fɛn dɔ la min yɛrɛ tɛ parce que i ka min bɛ ka d'i ma o tɛ ka bɔli kɛ n'a fɔra dɔ wɛrɛ fɔ ka tila ka tigɛ o kun o bɛ sɔn ka dɔ bɔ a la n'a taara gɛrɛfu la o bɛ sɔn ka dɔ bɔ ka dɔ bɛ voilà dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la ayiwa donc i yɛrɛ bɛna a ye gɛrɛfu an ka taa gɛrɛfu la an ka laɲini tɛ mais gɛrɛfu ye baarakɛla dɛsɛlen kɔfɛ de baarakɛla bɛ taga gɛrɛfu la donc o de kama ne ko n ko gɛrɛfu an yɛrɛ ka laɲini tɛ mais ninnu ka an ka ɲɛmɔgɔw ka ŋaniya juguya o de y'a to an taara gɛrɛfu la parce que ni n ko ŋaniya juguya jama k'a faamuya sariya labatobaliya u tɛ ka sariya labato minnu fana ka kan ka veiller o kan pour que u ka se ka sariya labato i bɛna ye olu fana tɛ ka veiller o kan n'o ye jamana autorités ye parce que n'i veillera secteur public kan n'i ma veiller secteur privé ninnu kan i b'a ye a bɛna belebeleba jɛ est ce que i y'a faamuya belebele de bɛ ka jɛ donc u ka a lajɛ u ka an ka société ninnu u k'a lakɔlɔsi kosɛbɛ mandat min bɛ u bolo u nana ni mandat min ye jamana kɔnɔ u k'a lajɛ u ka u k'a respecter quoi n'i y'a ye an taara grève la parce que majɛ camanba de bɛ yen i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna ko code de travail ka taa se convention ma bon an ye laɲini kɔnɔntɔnw de kɛ grève tɛmɛnen na an bɛ min baara bila kɔnɔna na o laɲini kɔnɔntɔn in ye jumɛn ni jumɛn ye bɛnkan sɛbɛn dɔ signera gouvernement CNPM ani UNTM u ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛnkan sɛbɛn in o ko cogo di ni farankali min kɛra gouvernement baarakɛlaw ye o farankali ɲɔgɔnna bɛ kɛ kɛnyɛrɛyew ye minnu bɛ baara la baara la kɛnyɛrɛyew tigilamɔgɔw bolo donc eh, san 2014 san 2019 san 2021 eh, minnu tun bɛ gouvernement na o wagati la donc olu o bɛnkan o bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn voilà mhm. donc farankali min kɛra an ko n ko u k'o farankali ɲɔgɔnna kɛ n'an k'o ma transposition u k'o ɲɔgɔnna kɛ anw fɛ yen nɔ bɛnkan don fana bɛnkan de don fana donc ani an ka mɔgɔw ye PV dɔ signé mhm. n'an b'a fɔ o ma ko PV de réconciliation PV de conciliation mhm. ee, o tɛmɛ o signéna an n'an ka patron cɛ le 25 novembre 2021 o ko a baarakɛlaw a ye wulikajɔ min kɛ tiɲɛ na an tun bɛ faute la mais an bɛna a ka conditionw yɛlɛma ka bɛn ni 31 décembre ye 2021 bon an y'an sigi k'o makɔnɔ décembre nana tɛmɛ ee, janvier nana tɛmɛ an ko an sigilen tɛ se ka to tan an ka taa lajɛ mun bɛ k'o jɛn ou bien mun bɛ k'o balala an ka sigi an ka kuma donc o kɔnɔna na an ye démarche caman kɛ ni o ye an bɛ direction si tɛ an ma sigi ka kuma ni min ye DRH chef de réseau an kumana n'u bɛɛ lajɛlen ye ta ma mɛnɛ sisi ma bɔ bon an bolo n ko peut-être ninnu fana bɛ ka kuma da u ni ɲɔgɔn cɛ peut-être i b'a sɔrɔ DG fana t'a kalama.
donc o jɔni ye minnu bɛ ka kuma da u ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka kuma da u ni ɲɔgɔn cɛ donc o tun ye wa DG ka DRH ye ressources humaines direction des ressources humaines voilà donc kuma tun bɛ ka tɛmɛ an n'olu cɛ an bolo n ko i b'a sɔrɔ an bɛ ka min f'u ɲɛna ani an n'u bɛ ka kuma minnu kɛ i b'a sɔrɔ u tɛ ka lase DG ma donc an y'a juger nécessaire ka se ka sigikafɔ kɛ an ni DG yɛrɛ cɛ mais an taara a sɔrɔ apparemment a bɛɛ kelen
bɛɛ da file kelen a bɛɛ da bɛ file kelen na an ko tiɲɛna nin ye fɛn dɔ ye min min min ka kan ka kɛlɛ min ka min ka bon an yɛrɛ ma donc o wulikajɔ kɔnɔna na an ye an ka centrale n'o ye SYNABEF ye a bɛɛ la an b'olu kɛ témoin ye olu bɛ taa sigi an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ kuma parce que ko la n'i b'a kɛ i bɛ seere ɲini i yɛrɛ la donc olu yɛrɛ nana a fɔ tiɲɛna nin ko bɛ yɔrɔ min na an ka taga grève la n'an an militant militant ko tiɲɛna grève de solution ye donc o grève kɔnɔna na an taara ni 9 point ye o 9 point n bɔra ka o point fɔlɔ de ɲɛf'i ɲɛna tan ayiwa o faamuna eh, sulemani e bɛ se k'i eh, mun fɔ an ɲɛna bi aw yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yen aw ni aw ka baarakɛɲɔgɔnw cɛ mhm. bɛnbaliya nana cogo di fo ka na se nin hakɛ ma i n'a fɔ i tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na a ko a ko kɛra bɛnbaliya ye cogo di ou bien bɛnkan jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ka fan fɛ maaw tɛ min dɔn bon eh, ko kɛra bɛnbaliya ye cogo min na mhm. parce que komi eh, n collègue y'a fɔ cogo min na u ye PV dɔ de signé mhm. u ni anw cɛ PV in u nana ye PV u t'a fɛ k'a signé u t'a fɛ k'a lawaleya mhm. bon ne hakili la n ko ni mɔgɔ ye un responsable ni PV PV signé i kan k'a lawaleya de bɛnkan i kan k'a lawaleya de ɔ n'u t'a fɛ k'a lawaleya anw ka solution ye tɛ dɔwɛrɛ ye an ka taa grève la kɔ parce que an ye démarché côté bɛɛ fɛ fan bɛɛ fɛ an ye mɔgɔ caman da don a la avec tout ça ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka minɛ mhm. bon vraiment anw dun ka condition n'i y'a ta k'a lajɛ eh, an ka condition ka gɛlɛn trop mhm. an ka baarakɛ bɔnna condition ka gɛlɛn j'espère que tagalen ɲɛfɛ an bɛna don a la mhm. bon eh, mɔgɔ ninnu t'a fɛ k'a kɛ yɛrɛ de bon komi n collègue y'a fɔ cogo min na anw t'a fɛ ka grève kɛ sinon bi tuma sɔrɔ an ye grève kɛ a mɛnna mais vu la situation du pays jamana bɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati in na grève cɛ man ɲi jamana kɔnɔ an bɛ gɛlɛya dɔ la ni gɛlɛya gɛrɛ nana fara a kan tuguni bon vraiment a ma nɔgɔn quoi. d'accord mais grève kɛlen ka na se sisan ma est ce que aw ye sigikafɔ dɔw kɛ aw n'a ka minnu y'aw ta baara la ou bien a ko bɛ cogo di aw yɛrɛ n'u cɛ bi. bon est ce que est ce que sira bɛ yen pour que bɛn ka sɔrɔ a ko la. bon pour le moment sira tɛ yen. parce que eh, an ye tile saba fɔlɔ kɛ ka pousser ka na tile saba gɛrɛ fara kan n'o ye tile wɔɔrɔ ye mhm. o tun ye délai ye an ye eh, kɛlɛ ɲɔngiri fɔ sisan mhm. u m'an wele k'an ɲininka u m'an wele ka sigi ka kuma kɛ bon an ye préavis gɛrɛ bila tuguni cette fois ci mhm. o bɛna kɛ 96 heures le jusqu'à 120 heures parce que ne hakili la ni eh, gréviste ye préavis bila mun kan ka kɛ fɔlɔ n'o ye dialogue ye sani ka se grève ma voilà 15 jours de fɔra ka dialogue kɛ o bɛna daminɛ waati jumɛn bon anw ye préavis kɔni bila ka ban a grève bɛ daminɛ le 4 mai mai ni ala sɔnna a ma bon maintenant ni an ka laɲini kɔni ye fɔkabɛn ka sɔrɔ a la mais ni fɔkabɛn ma sɔrɔ a la le 4 mais e filɛ k'a fɔ cogo min na est ce que nin cogoya in na fɔkabɛn bɛna sɔrɔ a la est ce que aw dan b'a la ko aw ni eh, eh, a ka baarakɛɲɔgɔn ninnu fɔ bɛn bɛna sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ bon ne bɛ se k'a fɔ grève fila ka tugu ɲɔgɔn na solution ma sɔrɔ fo ka na eh, SYNABEF da don a la an y'a ye a ni SYNABEF mɔgɔw ye jɛrɛw kɛ olu yɛrɛ de olu bɛ k'aw soutenir kosɛbɛ k'aw b'aw ka a b'aw jo kan mais mun na halisa aw ka cakɛda ninnu oryx total ni shell ninnu ma se ka aw ka hakɛ aw bila ka hakɛw kɔnɔ bon ne b'a jigiya ko kɛra cogo o cogo solution bɛ sɔrɔ a la quoi n b'a bisigi fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ cette fois ci u bɔra zen ta in kalama maliyɛn bɛɛ bɔra zen ta in kalama bon n fɛnɛ b'a bila a bisigi tuguni n'an bɔra zen mun kɛra tɛmɛnen zen o bɛna juguya mun bɛna kɛ nata ye o bɛna juguya mun kɛra tɛmɛnen cette fois ci bon ne hakili la o tɛ jamana arranger o tɛ mɔgɔ si arranger en même temps ni kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la non seulement SYNABEF SYNABEF n'o y'an ka syndicat mère ye ale impliqué len don depuis ko in daminɛ fɔ sisan u bɛ k'an dɛmɛ fan bɛɛ ni kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la olu yɛrɛ fana bɛ se ka baarabila kɛ parce que ah, u fana bɛ tugu anw nɔfɛ u fana bɛ tugu an nɔfɛ bon parce que olu fana ka baarabila la hakili la bankiw ni assurance bankiw ni aw fana tun ye baarabila kɛ a waati awɔ bankiw ni assurance b'a la mali banki bɛɛ ani assurance bɛɛ ani pharmacie u ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ bon ni olu farala anw pétrole baarakɛlaw kan ne hakili la jamana bɛ jɔ dɛ bon à travers ça ne b'a bisigi de fait que jamana kana jɔ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ninnu n'o ye autorités ye u bɛna an ka dossier in ta cette fois ci en charge o de kama eh, eh, les multinationaux n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye a u seko t'a la an ka nin ko in a bɛ kɛ parce que ko o ko bɛ yen ni jamana bɛ se k'i da don a la a bɛ se ka jamana yɛrɛ bila sen kan eh, jamana yɛrɛ gɛlɛya se jamanaw ma ne b'a dɔn o ko sugu a ka c'a la a fɛ solution bɛ se ka sɔrɔ o la quoi k'a sɔrɔ a ma se ni ko dɔw ye quoi bon ni pour le moment bɛn bɛ bɛnkan tɛ yen bɛnkan tɛ yen u m'an wele foyi tɛ yen bon anw yɛrɛ kɔni anw tɛna reculer bilen fiyewu parce que an mɛnna gɛlɛya in kɔnɔ an tɔɔrɔlen don trop voilà.
d'accord eh, kadari eh, ni nin ɲɔgɔnna bɛnbaliya fasugu aw yɛrɛ bɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ninnu aw b'u bila minɛn jumɛn kɔnɔ u tɛ fɛ ka baara aw baarakɛlaw aw ka kɛ aw ka baara kɛ ten wa aw kana nafa sɔrɔ baara la wa ou bien aw yɛrɛ bolo mun de b'u kɔnɔ ka ɲɛsin aw baarakɛlaw ma parce que n y'aw ka kuma faamu c'est comme si aw bɛ baara la a tɛ ka nafa sɔrɔ aw ka hakɛ minnu bɛ yen AMO ni INPS ni eh, a n'a ɲɔgɔnna caman o tɛ ka di aw ma ɔ n'o tɛ baarakɛla kɔni bolo c'est comme si i bɛ baara la mais nafaba t'a la mais aw bolo est ce que a kɛ- a b'u kɔnɔ k'aw bila aw ka hakɛw kɔnɔna la bon bi bi in na n b'a fɔ n k'a tɛ u kɔnɔ fɔlɔ mais a bɛ se ka kɛ wulikajɔ kɔnɔna na hakilina bɛ na t'u la quoi parce que jamana développement bɛɛ ye jeunes de ye mhm. jamana siniɲɛsigi o ye jeunesse de bi bi in na n'i ye nin eh, sansi feerelaw jateminɛ a fanba ye jeune jeune de mhm. cɛkɔrɔba ka dɔgɔ a la kosɛbɛ a tilan bɛɛ ye jeune ye mhm. bon développement bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ tant que jeunes u bɛ baara la mais baara u tɛ baara ɲɛnama na baarakɛlaw patɔrɔnw bɛ ka bin u kan ka jamana sariya sɔsɔ u kan mhm. foyi tɛ ka bɔ a la bon o jamana bɛ sigi ni développement ye bon ne kɔni bolo o ka gɛlɛn parce que an ka baarabila mhm. an ka baarabila a cɛ man ɲi parce que gouvernement yɛrɛ ka kɔni mago bɛ taji la minɛ voilà gouvernement yɛrɛ ka n'a faamuya mhm. eh, n'i ye a jateminɛ gouvernement de bɛ an ka multinational ninnu alimenter kosɛbɛ parce que ni ko a b'o alimenter olu de bɛ tali fanba kɛ an ka société ninnu na parce que gouvernement ka taji caman bɛ bɔ taji tilancɛ bɛ ta total shell oryx ani ola energy la bon n'a fɔra ko olu ka taa grève la bonw de b'o bolo bon de carburant de b'o bolo donc u b'o kɛ cogo di jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana embargo kɔnɔ wari tɛ mɔgɔw kun n'a fɔra ninnu ka taa grève la e bɛ ka carburant wari sɔrɔ cogo di a ka gɛlɛn bon an dun filɛ nin ye bi bi na an ka syndicat in a élargira a bonyana mhm. parce que eh, société wɛrɛw bɛ yen société wɛrɛw bɛ yen société wɛrɛw bɛ yen mhm. minnu ye eh, société nationale ye mhm. i n'a fɔ eh, yara service ani somayaf an da bɛna se olu ma aw n'olu cɛ bɛ cogo min na voilà donc n'a fɔra ko olu bɛɛ ka taga grève la mhm. k'a sababu kɛ nin ye carburant prix ka gɛlɛn a tɛ ka sɔrɔ fana donc transition a man ɲi transition ma a bɛna transition tɔgɔ tiɲɛ mhm. donc mali kura hakilina dun nana ni min ye k'a fɔ malidenw bɛɛ ka jɛ fara ɲɔgɔn kan mali kura dilan donc n'a fɔra ko jamana ka tila ka bila sentigɛ wɛrɛ kɔnɔ laɲini tɛ min ye bon vraiment an ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ u ka hakilinataw falen quoi
Eh, Sulemani baara aw ka baara kɔnɔna la gɛlɛya jumɛn ni jumɛn bɛ yen aw bɛ min sɔrɔ aw ka baara ninnu kɔnɔna la fo ka na se eh, eh, nin gɛlɛya nin baarabila ninnu ma. ok gɛlɛya min bɛ anw ka baara nin kɔnɔna anw b'a sɔrɔ a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban quoi anw ka baara in na n'i y'a ta k'a lajɛ contrat t'anw n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu cɛ contrat tɛ anw na yɛrɛ i bɛ ta cogo min na komi bɔnni bɛ ta cogo min na foyi aw bɛ bɛn a la a b'a prix discuter dɔrɔn n'aw bɛnna min kan o b'a d'aw ma ne bɛ se k'a qualifier n'o dɔrɔn de ye contrat tɛ yen an ka salaire ka dɔgɔ komi bɛɛ b'a kalama cogo min na an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ gérantw u y'u teliya n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ye u y'u teliya k'an ka dɔɔni fara an ka wari kan k'a kɛ SMIG ye quarante mille sinon an tun t'o sɔrɔ an tun bɛ hali yɔrɔ sisan yɔrɔ bɛɛ t'o sɔrɔ pompiste bɛɛ pompiste bɛɛ an tun bɛ 35 mil 30 mil 30 mil 35 mil yɔrɔ dɔw la 25 mil kalo dɔw yɛrɛ la i b'i yɛrɛ sɔrɔ mhm. fu fu de bɛ d'i ma. mais aw aw bɛ balo o la cogo di. an somɔgɔw de bɛ k'an balo sinon an ka baara tɛ k'an balo. aw dun sɔnna ka t'o baara la. parce que mali fɛnɛ kɔnɔ bi bi na an filɛ yɔrɔ min na bi. Mhm. i somɔgɔw de b'a f'i ma na baara kɛ hali n'i tɛ fɛn sɔrɔ o ka fisa ni sigi so ye bon o bɛ k'i profiter o de fɛ. ka gɛlɛya ta k'anw sɛgɛrɛ quoi gɛlɛya yɛrɛ kama fɛn tɛ ninnu bolo ninnu bɛna baara kɛ se bɛ anw ye cogo min ka di an b'a kɛ n'i ko k'i b'i ka droit revendiquer mhm. u b'u profiter o fɛ k'i ka taa so n'e taara i b'i sen don k'i bolo don n'i taara direction na direction b'a fɔ ko contrat de b'i n'i ka patron cɛ mhm. n'i taara patron fɛ yen patron b'a fɔ ko n'ale ye min kɛ ala de y'a kɛ solution t'a la Imaginez vous au 21e siècle un chef de famille qui est payé à 35 000 francs Bamakɔ kɔnɔ yan loyer ye joli ye anw de bɛ carburant kɛ an yɛrɛ kun ka taa station ninnu na ka na feere kɛ anw de bɛ tilela san an yɛrɛ ye anw de bɛ daraka san yɛrɛ ye an bɛ bɔ depuis 6 heures mɔgɔ bɛ se ka dumuni kɛ so 6 heures anw de bɛ nin bɛɛ ta en charge an yɛrɛ ye mhm. bon n'a fɔra ko an b'o gɛlɛyabaw kɔnɔ an nana an ka eh, revendication kɛ mhm. et puis gɛlɛya tɔw bɛ yen i bɛ se k'i to baara in na accident dɔw bɛ se k'i sɔrɔ n'o ye mun ye fo i bɛ se ka faux billet sɔrɔ u bɛ se ka na faux billet d'i ma à tout moment faux billet n'a i bɛ bali dɔrɔn faux billet 10 000 ou bien 20 000 b'i ka wari la parce que an kun wari souvent an bolo wari ka ca ɛɛ faux billet n'i taara fɔ gérant ɲɛna a ne balila ka faux billet n ka wari la gérant b'a fɔ o y'i kunko de ye faux billet nin kɔni i b'a sara i ka tour nata i b'a sara yanni i ka yɛlɛ sinon i tɛ yɛlɛ pompe la an b'u sara bon a dɔw la i bɛ taa wari de minɛ somɔgɔw la ou bien terikɛw la pour que i ka se ka yɛlɛ hmm? k'i ka baara conserver an b'o gɛlɛya in de la hmm. bon n'i y'a ta k'a lajɛ contrat ko fɛnɛ problème kama hmm. an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen qui ont fait depuis 2004 dɔw yɛrɛ bɛ yen u y'olu gɛn ni u ye san mun kɛ baara la a bɛ ka taa ni san bi saba ye cɛkɔrɔba naani comme ça u tun bɛ maɲanbugu station shell de la n b'u bɛɛ dɔn olu de y'anw former u ye mun kɛ station shell la a ka ca ni san bi saba ye mais gérant dɔ nana dɔrɔn gérant nana u gɛn ko ale ni ninnu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale ni mɔgɔkɔrɔ de bɛ se ka baara kɛ olu kɛlen ka nin bɛɛ kɛ olu kɛlen ka nin bɛɛ kɛ u tɛ AMO la contrat tun t'u bolo contrat t'u bolo u tɛ foyi la sisan u bɛ munumunu salo salo la kɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ a t'anw bolo a tɛ olu bolo imaginez vous quel un vieux qui a fait des années nin société multinationale ninnu na k'o gɛncogo de ka kɛ nin ye mais eh, sulemani mm -hmm. société multinationale ah, n'o kɔni fɔra mm -hmm. u b'a jira k'a fɔ ja, se bɛ jamana minnu ye mm -hmm. olu de ka cakɛdaw b'an ka jamana kɔnɔ yan u bɛ se b'u ye ka baarakɛla bila eh, condition sugu bɛɛ la mm -hmm. mais k'a fɔ olu bɛna aw bila nin condition sugu ninnu na fo hali kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ yan n'o ye maliyɛnw yɛrɛ ta ye mm -hmm. olu parce que an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ hali olu dɔw ka sara ka ca ni aw ta ye a caman donc a yɛrɛ bɛ mais o bɛ se ka kɛ cogo di bon ne bɛ se k'o da min kun o ye an ka autorité nɔ ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que u bɛna baara kɛ ni sariya dɔ de n'o ye convention ye convention convention in tɛ ka appliquer o ni convention bɛ ka appliquer ne hakili la bi t'an sɔrɔ yan c'est à l'autorité maintenant de veiller maintenant mɔgɔ ninnu kan pour que u ka se ka convention ninnu appliquer mais ni autorité yɛrɛ nana u ka sira bɔ a la a dɔw yɛrɛ la n'anw k'an b'an ka grève kɛ eh, an ka grève kɛ an bɛ piquet de kɛ komi code y'a prévoir cogo min na mhm. n'an bɛ piquet de sensibilisation an b'o de kɛ mhm. o piquet de sensibilisation kɔnɔ an bɛ taa station na avec un huissier parce que u bɛ ka mɔgɔ dɔw de ta ka na baara kɛ an place la mɔgɔ minnu tɛ pompistes ye u dɔw u somɔgɔw b'a la u bɛ se ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ former ni grève ni préavis bila dɔrɔn u bɛ bɔ a kalama mhm. u bɛ mɔgɔ dɔw ta rapidement ka n'olu sara par jour ni grève tile saba banna dɔrɔn u b'olu labila ka taa parce que baarako gɛlɛya bɛ yen aw bɛ tila ka segin ka na tuguni anw fana bɛ tila ka segin ka na tuguni bon maintenant grève olu kɔni mun ye olu mago ka ɲɛ dɔrɔn olu mago ka ɲɛ dɔrɔn maintenant n'o kɛra grève tɛ impacter quoi bɛɛ ko dɔrɔn an kɔni taara grève la mais mɔgɔ bɛ ka carburant sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka feere kɛ n'an ko k'an bɛ t'o bali ou bien ka taa kuma olu fɛ avec un huissier ka constat kɛ u bɛ polisiw ta an kama ka taa an gazer ka polisiw bila an na ka gazi ci an na u y'an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ mâchoire kari walayi grève tɛmɛnen grève la Oryx mɔgɔ dɔ bon maintenant eh, autorité mun kan ka veiller olu kan o autorité de bɛ ka wuli anw contre la k'a fɔ ko anw de ye casseurs ye anw de ye tiɲɛnikɛlaw ye ne hakili la anw de ka ni grève banna an bɛ taa baarayɔrɔ nin de la an bɛ segin ka taa baarayɔrɔ n'an y'a kari an bɛ taa mun kɛ yen tuguni anw ye nous sommes des syndicats responsables an bɛɛ hakilimaw de ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔna la an b'a réfléchir siɲɛ fila ka sɔrɔ k'a kɛ sariya ye fɛn fɛn fɔ an bɛ k'a kɛ mais ne bɛ min fɔ autorité ɲinɛ sani u ka eh, normalement u bɛ ka polisi minnu bila ka taa station kɔnɔ o polisiw kan ka fɔ gérant ɲinɛ de mɔgɔ man ka maga ninnu ka baara kɛ outil la yanni ka u se yan mais u bɛ k'u profiter ka anw gɛnni k'anw kɛ casseurs ye n'an taara yɔrɔ min na u bɛ gazi t'an nɔfɛ k'an gɛn bon vraiment o yɔrɔ ne jigi tigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ maliko la parce que ne hakili la malikura tɛ se ka jɔ nin cogo in na tan pendant que dɔw ko dɔw b'u sɛbɛ la en même temps dɔw bɛ tulonkɛ la dɔw bɛ ka tulon kɛ dɔw dɔw la denbayatigi dɔw la vraiment ne bɛ min fɔ autorité ɲinɛ surtout polisi ɲɛmɔgɔw u fana k'anw lamɛn dɛ u bɛ ka ɲɛmɔgɔ lamɛn parce que très réellement donc euh, nin nin bɛɛ la aw euh, aw ka grève in na aw ko k'aw bɛ taa piquet minnu jɔ n'o ye u bɛ mɔgɔ minnu bila aw nɔ na aw ka aw ka se ka olu bali baara la parce que sariya fana bɛ aw yamaruya an yamaruya. aw k'o kɛ an k'o kɛ. donc lakanabaaw fana aw bali ka an bali lakanabaaw y'aw bali k'o kɛ an bali k'o kɛ en même temps an tɛ mɔgɔ jagoya fana aw dun y'o ko ko kɛ cogo di bon komi eh, grève gestion ma ban fɔlɔ mhm. sinon a ko tɛ bila ten dɛ eh, mɔgɔ mɔgɔ ye ko kɛ les responsables la mhm. an b'u bɛɛ citer mhm. ni ala sɔnna a ma parce que d'abord gérant min ye eh, polisiw wele ka taa station ninnu na a gérant dɔnnen don polisi so min ye gazi ci an ka mɔgɔ la a polisi so dɔnnen don bon ne hakili la an tɛ se ka sɔn nin ma hali UNTM yɛrɛ kan ka kɛlɛ kɛ nin na parce que nin ye ka eh, gréviste ka droit bafoué de ye mhm. bon un syndicat u bɛ ka eh, eh, SYNABEF kɔfɛ syndicat wɛrɛ ma kan bɔ k'aw dɛmɛ i n'a fɔ UNTM n'a ɲɔgɔnna ninnu bon SYNABEF kɔfɛ mhm.
syndicat wɛrɛ y'a kan bɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ SYNABEF mɔgɔw caman bɛ UNTM kɔnɔ UNTM mhm. fana sigilen don ni syndicat nationaux ninnu de ye bon u ye hali même an ka grève u ye tun y'an ka mɔgɔ saba mɔgɔ naani minɛ bon UNTM mɔgɔ dɔw impliquera olu bilali la kosɛbɛ kosɛbɛ ani an ka moto tan ni kɔnɔntɔn nin tun minɛla GMS mɔgɔw fɛ UNTM mɔgɔw ani SYNABEF mɔgɔw caman impliquera o moto ninnu eh, laseginna ma kosɛbɛ kosɛbɛ bon n b'a bisigi tagalen ɲɛfɛ kɛlɛ in bɛna taga ka mɔgɔ ninnu bolo dan quoi ayiwa eh, eh, n bɛna eh, kadari danbele fan fɛ n'i ye nin baara ta k'a lajɛ nin bɛɛ kɔni bɛ sariya de kɔnɔ a tɛ bɔ sariya kɔnɔna la mhm. aw baarakɛlaw cakɛda dɔ bɛ yen n'o ye inspection de travail ye mhm. i b'a sɔrɔ ale de bɛ yann'an ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma o de bɛ baarakɛla ka hakɛ bɛɛ lafasa mhm. aw baarakɛlaw n'a ka maa minnu b'aw bila baara la aw ni ɲɔgɔn cɛ inspection de travail jɔyɔrɔ kɛra mun ye ou bien ale da tɛ ko in na de. bon ne bɛ se k'a fɔ inspection de travail jɔda dɔgɔyara nin na quoi parce que. ne bɛ olu de kɛ fautif fautif fɔlɔ fɔlɔ ye parce que i bilala fɛn min kama ni u bɛ ka tiɲɛ i kɛrɛfɛ diɲɛ don o don ne bolo o o- o kɔni tort kan ka ta ka da i kun i ka sɔn o ma ou bien i kana na sɔn o ma o tort kan ka ta ka da i kun parce que inspection contrat ninnu an ka contrat ninnu bɛ passer inspection de la parce que ni n ko contrat bɛ passer yen contrat bɛ dɔw la contrat tɛ dɔw la mais Oryx la contrat b'anw na

donc à la fin du mois kalo sa kalo salen kɔfɛ u bɛ t'e bila bureau de placement bolo kan bureau de placement de b'i ka salaire ta k'a d'i ma donc olu de fana bɛ contrat d'i ma mhm. chaque six mois renouvelable mhm. ko parce que k'olu tɛ se ka contrat durée indéterminée hali n'i ye san tan de kɛ san mugan de k'o bolo u bɛ a bɛ CDD u bɛ CDD de d'i ma mhm. ko parce que ko san kelen contrat de bɛ olu ni Oryx cɛ olu tɛ se ka ee CD CDI d'i ma cogo si la ko CDD de b'olu fana bolo olu tɛ se ka CDI d'i ma donc n'i ye ee nana code de travail kɔnɔ n'i ye article L 313 jateminɛ ani D 313 n'i ye o article fila ta ka jateminɛ i bɛna ye ninnu bɛ ka sariya sɔsɔ u bɛ ka sariya sɔsɔ mun na n'i ye san fila kɛ bureau de placement na parce que bureau de placement jamana yɛrɛ de y'a yamaruya mais mhm. c'est temporaire wagati o ye wagatila ko de mhm. a man kan ka kɛ badabada ye i ka i ka ko tɛ se ka to ale bolo badabada i ka ko man kan ka to ale bolo badabada parce que ni société multinationale ninnu bɛ na mhm. yanni u ka se ka mɔgɔ mɔgɔw sɔrɔ ka fonctionnement kɛ u bɛ tɛmɛ olu de fɛ fɔlɔ u bɛ tɛmɛ olu de fɛ yanni u ka mɔgɔw dɔn yanni u ka se ka mɔgɔw dɔn donc mhm. o min ka kan ka kɛ mali la ni a daminɛna dɔrɔn a bɛ kɛ badabada ka sɔrɔ a cayalenba o ye san fila ye mhm. donc i kan ka na société yɛrɛ ka bolo kan u kan k'i lasegin société ka bolo kan mais an ka secteur na i bɛn'a ye eh, an ka cakɛda ninnu na i bɛ san tan sɔrɔ bureau de placement kan hmm? bureau de placement ninnu na ni hmm. kɛmɛ fila kan ka d'i ma i bɛ t'a sɔrɔ olu de bɛ kɛmɛ ni bi duuru sɔrɔ i kan e ta ye bi duuru ye
donc olu fana b'u ta sɔrɔ olu bɛ min sɔrɔ e baarakɛla yɛrɛ kan e yɛrɛ t'o sɔrɔ e yɛrɛ kan ko yɛrɛ bɛɛ bɛ yen de gɛlɛyara donc an y'a an ka est-ce que a ka doléance ninnu kɔnɔ nin b'a la an ka doléance kɔnɔ an ka sixième point mhm. o de o de ye an ka bɔ bureau de placement ninnu na mhm. an ka na société société yɛrɛ ka bolo kan walasa an yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka baara la cogo min na
d'accord ayiwa aw faamuna eh, min ye sulemani mhm. eh, i tɔɲɔgɔn bɔra ka eh, gɛlɛya minnu fɔ sisan mhm. est ce que nin gɛlɛya ninnu aw dan b'a la k'a fɔ aw bɛna contrat ninnu ni walima k'a fɔ a ka wariw ka saraw ka bila bankiw fɛ mhm. ani fana a ka bila hakɛ dɔw kɔnɔ amo ni inps n'a ɲɔgɔnnaw est ce que aw bolo aw bɛna aw ka kɛlɛ bɛna jigin so wa bon ni o ma kɛ an ka kɛlɛ tɛ se ka jigin so parce que ne hakili la nin fɛn ninnu ce n'est même pas des revendications ninnu ye réclamation ye mhm.
hakɛw yɛrɛ de hakɛw de don a kan ka kɛ de mhm. n'i ye baarakɛla ta code de travail y'a fɔ ninnu kan ka kɛ ninnu de fɔlɔ de kan ka kɛ mhm. bon ni ninnu ma se ka kɛ anw ka kɛlɛ tɛ se ka jigin so k'an bancariser ne hakili la ce n'est même pas diabolique ni bɛn kɛra wari min na u k'an bila banque dɔ ka compte kan dɔrɔn tout simplement a bɛ mun bɔ o la a tɛ foyi bɔ o la au contraire a b'anw de arranger de fait que sara ka don an bɛ se ka jurumisɛnnin dɔw sɔrɔ banque la hali n'a ma caya k'an ka konin dɔw ɲɛnabɔ ne hakili la nin ye mauvaise foi dan yɛrɛ yɛrɛ de ye sinon nin tɛ koba ye quoi ninnu tɛ koba ye tant que ni ninnu ma kɛ eh, avec la révision de nos salaires il faut k'an ka insister a kan an tɛ se k'an hali n'a nana kɛ ko bɛn nana kɛ ko la mhm. ko dɔ farala saraw kan mhm. donc f'a ka a ka bila sira wɛrɛ a ka di sira wɛrɛ kan n'o ye banki ye voilà mhm. parce que n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ sara cogo min na an ka sata ninnu kɔnɔ ni kalo sara gérant dɔw bɛ boli sata o tɛ ye yɛrɛ hmm? ni kalo sara fin du mois la dɔw bɛ se ka dix jours kɛ o tɛ na parce que sarakɛ waati parce que sarakɛ waati sera mais hali n'i ye dix mille ta sarakɛ feerekɛ wari la k'i bɛn'o kɛ k'i ka problème dɔ ɲɛnabɔ kuran tigɛlen ninnu fɛ yen a bɛ tan a kuma tɛ a kuma ka ca bon anw ka nin gɛlɛya ninnu a tɛ se ka fɔ ka ban quoi en même temps gɛlɛyaba dɔ b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ mun b'an permettre ni kɛlɛ nin tɛ se ka jigin so anw bɛ essence de gasoil de feere très le plus souvent mali kɔnɔ yan essence bɛ gasoil client bɛ se ka na dɔrɔn karisa essence kɛ n kun ka sɔrɔ a ka mobili gasoil di a t'a ka bolifɛn yɛrɛ dɔn yɛrɛ mun don hali essence ni gasoil a t'o dɔn t'o dɔn c'est à nous maintenant mhm. k'olu identifier mais a dɔw la pompiste yɛrɛ t'a dɔn mais n'a ye min fɔ sariya y'o de fɔ k'an k'o k'a kun mhm. n'a nana ko gasoil an bɛ gasoil k'a kun n'a ko ko essence an bɛ essence k'a kun mais n'a nana ko gasoil ka sɔrɔ essence don an bɛ n'an ye gasoil k'a kun parce que ale de y'o fɔ a bɛ na tuguni a bɛ t'i munumunu ka na ko ale de ko ko an ka essence k'a kun k'a sɔrɔ walahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn a ye gasoil de fɔ an ɲɛna ɛ a bɛ se ka moteur tiɲɛ a bɛ se ka dégâts gɛrɛw kɛ maintenant ni kuma taara fɔ gérant ɲɛna gérant b'a fɔ ko c'est toi le responsable or que fautif ye client yɛrɛ de ye client dɔw tulo b'an na dɔw ɲɛ b'an na mhm. an bɛ ka mun fɔ u yɛrɛ b'a dɔn eh, anw b'o gɛlɛya de kɔnɔ mais e filɛ k'o mun fɔ sisan mhm. o problème misɛnmisɛnnin ninnu aw ni clientw cɛ mhm. baarakɛla parce que aw de ye n'i y'a faamu ko mana kɛ eh, eh, feerekɛyɔrɔ la pompiste de fɔlɔ de bɛ jalaki fɔlɔ mais est ce que nin problème misɛnnin ninnu baarakɛyɔrɔ m'a lajɛ ka nin nin résoudre par exemple ni gɛlɛya ye n ka pompiste sɔrɔ a bɛ se ka a bɛ se ka dilan tan walima a bɛ se ka dilan tan. o ma deli ka résoudre o ma bila sen kan.
o ma deli ka bila sen kan wa o tɛna bila sen kan. aw kɔni tolen bɛ aw yɛrɛ ma ten ni gɛlɛya y'aw sɔrɔ. ni hali client de bɛ client de bɛ n'i fa neni gérant yɛrɛ patron sigilen ɲinɛ a tɛ kun i la hali k'i hali k'i ɲɛ kumu sinon i bɛ taa so o problème na ne bɛ ka an bɛ ka fɛn fɛn fɔ yan dalilu de b'an bolo preuve de b'an bolo ni ɲɛmɔgɔ min ma da la a k'a inviter plateau sanfɛ. on est prêt pour ça an bɛ baara in kɔnɔ a mɛnna mhm. foyi tɛ baara in kɔnɔ an tɛ min dɔn et puis baara in dugumala n'a sanfɛla an bɛ se k'a bɛɛ kɛ mhm. an b'a dɔn quoi ɛɛ nin baara ninnu kɔnɔna la an bɛ moteurw sara bɛɛ b'a dɔn mobili moteur ye mun ye n'i m'a sara o bɛ t'i don kaso la parce que e somɔgɔw de bɛ obligé k'a sara pour que k'i ka kaso éviter i bɛ engagement ta sinon i tɛ bɔ or que client de ko k'i ko gasoil don or que e ye gasoil k'a kɔnɔ mais a b'i dafata ja gérant yɛrɛ b'a fɔ ko non k'i t'i ka baara dɔn tu n'étais pas concentré i donna tan i bɔra tan kuma yɛrɛ mun ni ala kana mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko ala kana nkalon da i la nkalon min ni tiɲɛ ka surun quoi bon anw bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔna la quelqu'un qui est payé à 35 000 40 000 au maximum o bɛ se ka moteur de 400 000 ou 500 000 sara mais aw bɛ waati joli kɛ o baara la pour que k'o sara sɔrɔ bon par exemple tile kɔnɔ aw bɛ heure joli kɛ bon maintenant sisan an ye grève fɔlɔ mun kɛ u ye an ka heure de travail dɔw falen sinon a bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ an tun bɛ yɛlɛ 6 heures fɔ 0 heure dɔw yɛrɛ la fɔ 1 heure bon maintenant sisan dɔw bɔra o la tiɲɛ ka fɔ dɔw bɔra o la u ye an bɛ 8 heures de travail de kɛ sisan o tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ gérant dɔw chef dɔw ko ko u y'an ta ye k'o t'olu ta ye olu bɛ olu bɛ jigin an bɛ jigin fɔ 0 heure de o station dɔw bɛ yen komi an ma na station tɔgɔ fɔ kama an ma na gérant tɔgɔ fɔ kama on va voir tagalen ɲɛfɛ mais olu ka heure de travail ma falen bon n bɛ se ka mun f'i ɲɛna o yɔrɔ la o ye nin yɔrɔ ye mais a fɔra ko station dɔw bɛ yen ko olu ye olu tɛ multinational ko jamana maliyɛnw yɛrɛ de ta a station ninnu ye i n'a fɔ shell ou bien fɛn ninnu i b'a sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ de ta don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali la yan fana maa min ye baaratigi ye mali la yan a fana ka bɛnkanni baarakɛla kan a ka can kosɛbɛ o kuma est ce que olu olu ye tiɲɛ ye wa ok n bɛ n'o yɔrɔnin jaabi o yɔrɔ la maliyɛnw ta don maliyɛnw ta tɛ o ye kuma ye yɔrɔ min les multinationales maliyɛn ta tɛ se ka k'o ye o parce que c'est des sociétés étrangères même maliyɛn tɛ actionnaire ye seulement bɛ maliyɛnw de bila ka anw gérer ka a bila ɲɛmɔgɔya la ka ɲɛmɔgɔyaw la
n'a fɔra ko les gérants les gérants c'est des maliens u b'a fɔ de an bɛ station kalifa i la i bɛ pompiste ta sara mun ka di i b'o d'a ma kɛcogo mun ka di i b'o gérer maintenant anw tɛ da don i n'i ka pompiste cɛ la bon ne hakili la depuis yen o t'a kɛcogo ye n'i bɛ baara fɛn di gérant ma i b'a fɔ de convention ye min fɔ an b'i ka station d'i ma i bɛ convention appliquer à la lettre code de travail ye min fɔ i b'o appliquer à la lettre ne hakili la ni o ko ninnu bɛ ka kɛ a tɛ kɛ quoi mais mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ traite des noirs o temps traite des noirs ma ban dɛ sisan traite des noirs de ka jugu ni fɔlɔ fɔlɔ traite des noirs ye le commerce triangulaire la sisan ta ka jugu ni fɔlɔ ta ye farafin farafin feere voilà a bɛ senna halisa a bɛ senna sisan ta ka jugu ni fɔlɔ ta ye parce que sisan ta o kɛra anw ɲɛna o de bɛ ka kɛ anw na wa an tɛ se k'a fɔ a fɔyɔrɔ t'an bolo a fɔda t'an bolo k'i ta k'i feere k'i ta k'i feere cogo min ka d'i ye cogo min ka d'i ye ɛɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ bɔ sanfɛ europe k'u n'u ka société installer k'i profiter an ka ɲɛmɔgɔ dɔw fana fɛ yan k'an jeli min au lieu que o ɲɛmɔgɔw fana k'a fɔ an tɛ se ka nin kɛ c'est des maliens an somɔgɔw don an denw don an ka mɔgɔw don au moins sariya ka appliquer u kan u t'o kɛ dɛ u fana b'i profiter ka anw jeli min o de kama n ko eh, traite noire in ma ban fɔlɔ a bɛ ka kɛ eh, ni cogo dɔ de ye mun ni fɔlɔ ta tɛ kelen ye parce que fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ n'an san yan ka taga de sisan anw bɛ san yan k'an to yan de est ce que i bɛ k'a faamuya parce que ni ni ni nin fɔra tiɲɛ na a bɛ maa sɔn hakili la k'a fɔ eh, tubabuw ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yan mhm. olu de bɛ tila ka maliyɛnw yɛrɛ ta u don u sun u don ka da fɛ k'u don u don sara min kan ka d'i ma u tɛ d'u ma hakɛ min kan ka di u ma à travers les mêmes Maliens aussi wa maliyɛn kelenw yɛrɛ de b'a o ko kɔfɛ maliyɛn kelenw yɛrɛ de b'o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ an ka direction ninnu na mhm. tubabu tɛ yen c'est des Maliens même étranger tɛ yen ka caya c'est des Maliens à part certains DG hali a DG dɔw ye maliyɛnw ye mhm. bon ne hakili la c'est des Maliens purs depuis a daminɛ fɔ duguma bon vraiment il est temps donc o kɔni b'a jira ko eh, eh, n'i y'a faamuya aw ka kɛlɛ in a bɛ n'a fɔ aw maliyɛn ɲɔgɔn yɛrɛ de bɛ ka nin gɛlɛya ta anw maliyɛn ɲɔgɔn de bɛ ka nin gɛlɛya ta ka an sɛgɛrɛ mhm. anw maliyɛn ɲɔgɔn ni hali n'i banana an y'a casw ye a cas yɛrɛ y'an sɔrɔ a ka ca n'i banana à partir de quelques jours ou bien un mois o y'i ka baara bannen ye dɛ non seulement sara bɛ jɔ a bɛ fɔ k'i remplacer la ko mɔgɔ wɛrɛ tara i place la e b'i sen don k'i bolo don solution tɛ sɔrɔ o y'i ka baarako bannen ye Imaginez-vous, au XXIe siècle, toujours, o bɛ ka kɛ jamana ninnu kɔnɔ dans un pays démocratique droit de syndicat bɛ ka bafouer i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na yɛrɛ vraiment maliyɛnw k'a faamu et puis an ka kiliyanw k'a faamu an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ sinon gɛrɛfu mana an se nin waati in na mais an bɛ gɛlɛya de bɛ lahala min kɔnɔ voilà ayiwa eh, Kadari eh, aw minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ dɛ station tigi tɔw bɛ ɲɛbɔ aw fɛ aw minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ se bɛ aw de ye parce que n'i mana Shell fɔ i mana Total fɔ i mana Oryx i mana Ola fɔ mɔgɔw b'a fɔ a se bɛ ninnu de ye maintenant tɔ minnu bɛ yen station tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ taji feere yan o tuma aw n'olu baarakɛlaw bɛ cogo di aw ka danfaraw ye jumɛn est ce que a y'a ɲini k'olu dɔn aw baarakɛlaw n'olu ka baarakɛlaw eh, bon an y'a ɲini k'aw dɔn mhm. an ye wulila ka se o ma an kɛlen kɔ ka sɛndika sigi an wulila ka se o ma k'u ɲininka u ka baara lahalaya la mhm. u ye u ka baara lahalaya ɲɛfɔ an ɲɛ na an yɛrɛ y'a ye an n'u cɛ man jan ɲɔgɔn na mhm. an ko min ka nɔgɔ u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ in kɛ kɛlɛba kelen walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya an bɛɛ ye malidenw de Wa bɛɛ bɛ baara kelen kɛ fana an bɛɛ ye malidenw de ye multinationale o société nationale o malidenw de bɛ ka baara kɛ bon an bɛɛ kelen de ye u ka na an ka kɛ kelen an ka fanga kɛ kelen walasa binkanni wale min bɛ ka taga anw sɛgɛrɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na parce que je dirais pas que a bɛ ban parce que fɛn min daminɛ fɛn min bɛ ka exister a mɛnna i nana wuli tile kelen k'i b'o bɛɛ kɛlɛ ka ban i bɛ dɔ de kɛ o farala an kan an bɛɛ kɛra sɛndika kelen donc donc sisan aw bɛɛ aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan multinational ko t'a la voilà société nationale ninnu farala an kan bon a bɛɛ tɛ fɔlɔ sa mais caman farala an kan tel que yara service b'o la somayafo b'o la soyati b'a la sotaraka b'a la d'accord olu bɛ olu bɛɛ farala aw kan olu bɛɛ pour que ka ka kɛlɛ in kɛ ka kɛlɛ in kɛ d'accord donc kɛlɛ yɛrɛ a bɛ a bɛ dabolo jumɛn kan sisan est ce que olu olu olu n'aw ko k'a bɛ baarabila kɛ olu fana bɛ baara bila aw nɔfɛ wa bon min na an ma sɔn ka olu impliquer grève la parce que carburant da ka gɛlɛn ee jamana kɔnɔ donc gɛlɛya bɛ embargo bɛ jamana kɔnɔ wari tɛ jamana kɔnɔ donc n'an fɔra ko an ka nin station ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ tiɲɛ na o ye gɛlɛya dɔ faralen gɛlɛya kan o de kama an ye multinationales ta fɔlɔ ka olu an ye taara n'olu ye grève la donc société nationale ninnu mhm. olu ka baara kɛ tiɲɛ na an kɔni an miirila jamana degun ani gɛlɛya min talen don walejugu min talen don mhm. e, e, CEDEAO ninnu union européenne fɛ ka ɲɛsin mali ma n'o ye embargo ye mhm. an miirila o la o de kama an ma sɔn ka société ninnu bɛɛ lataga grève la n'o tɛ a bɛna kɛ gɛlɛya ko dan de ye maliyɛnw ma bon tiɲɛ na o de kama u bɛɛ ma taa grève la mais bi bi in na u bɛɛ labɛnnen don ka tugu an kɔ tant que laɲini ma sabati tant que laɲini ma sabati an bɛɛ lajɛlen bɛna taga grève la walasa an bɛɛ ka situation bɛ se ka falen cogo min na parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi u bɛɛ lajɛlen ka soutien b'an ye ayiwa d'accord o faamuna eh, min ye jɛmukan ye an bɛ k'an tori ka taa a banyɔrɔ la suleman eh, nin wagati na n'a fɔra ko aw ka eh, taji feere yɔrɔ ninnu ko mɔgɔ bɛ bila aw nɔ na ou bien n'a fɔra ko aw bɛ grève la sabu aw yɛrɛ y'o de fɔ ko aw taara grève la mais u ye dɔw ta ka bila aw nɔ na ɔ n'a n'a nana kɛ aw yɛrɛ ko ko c'est à dire mauvaise volonté b'u la u tɛ fɛ k'aw ka nin hakɛ ninnu d'aw ma est ce que jigiya bɛ aw bolo k'a fɔ don nataw la ninnu kariyalen tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila aw nɔ na ka baara kɛ k'a sɔrɔ ni aw yɛrɛ aw bɛ ka hakɛ min ɲini k'aw bila ka bin
ne tɛ n da ka miiri o la tile kelen wa ne tɛ n miiri o la même à une fraction de seconde parce que o ye ka jamana o ye non seulement u bɛ eh, anw dɔgɔya o ye ka jamana de dɔgɔya fɛnɛ parce que jamana ye mun fɔ o to yen sariya m'o fɔ un syndicat responsable n'u bɛ grève kɛ u ka droit u b'u ka droit exercer ni grève banna u bɛ segin ka na u ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔw la mais dire que k'u bɛna anw remplacer ni mɔgɔ wɛrɛw de ye ne b'a ɲini militant bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili latigɛ n'o yɔrɔ ye olu de bɛ fɛɛrɛ de ka bɔ yan u bɛ fɛɛrɛ de ka mali bila sinon an ye convention min fɔ in ye convention in bɛ appliquer de olu anw m'a fɔ olu de y'a signé k'u b'a kɛ a kɛcogo u b'a dɔn ka tɛmɛ an kan a kan ka kɛ cogo min na u b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mais dire que k'u bɛna anw de intimider k'anw bagaba k'anw nasiran k'u bɛna mɔgɔ dɔ bila anw place la anw t'an da ka miiri o la yɛrɛ n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ de ko jamana tɛ yen anw yɛrɛ t'o kɛlɛ kɛ anw man k'o kɛlɛ kɛ yɛrɛ dire que un gréviste ka taa grève ni UNTM bɛ taa grève la n'a jɛra gouvernement ye gouvernement bɛ se k'a fɔ ko bon an bɛ UNTM mɔgɔw remplacer o gouvernement bɛ se k'o fɔ SYNABEF y'a ka grève kɛ récemment Mali banque bɛɛ jɔra microfinance les assurances bɛɛ jɔra u ka DG ma mɔgɔ remplacer o donc an ka DG ninnu de ka fisa ni tɔw ye ou bien an ka DG ninnu de a ka d'olu la ka tɛmɛ tɔw kan je ne pense pas anw t'an da ka miiri o la dialogue in n'o b'a ɲa o bɛ y'an bɛɛ de ka hɛrɛ ye mais n'o t'a ɲa sira camanba de bɛ yen mais jamana in a hinɛ b'an na quoi sinon sira camanba de bɛ yen s'il faut an bɛ plainte déposer contre ces multinationaux là parce que mun ka engagement fa fɛn dɔrɔn u m'a bato u m'a bato tout est possible mhm. an bɛ se k'o kɛ o u ye engagement joli de ta u ma se k'a si kɛ an bɛ se k'u an bɛ se ka plainte déposer u kama bon anw espoir b'anw na ko nin ko in bɛ ɲɛnabɔ wa a yɛrɛ bɛ ka commencer ka ɲɛnabɔ yɛrɛ mhm. parce que problème tɛ anw yɛrɛ ka niveau la bilen mhm. problème taala ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka niveau kan mhm. a bɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn sisan bon euh, je peux dire que an bɛ ka commencer ka contact ta ni euh, institution nationale ye déjà olu ko k'u bɛna impliquer an kɔni bɛ k'u hali n'a sɔrɔ an dalen t'u la kosɛbɛ il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna pour que an ka da i la sisan fo an k'a y'an tigɛ kɔnɔ de mais promesse kɛra yɛrɛ nin y'a kɛra de voilà papier ko tɛ papier ko tɛ ka taa sigi ka kuma kɛ o tɛ f'a ka kɛ de o de b'anw da i la n'a sɔrɔ ko kuma don bi tun t'an sɔrɔ tan parce que préavis yɛrɛ o ye kuma dɔ kɛra o la o u ko k'u bɛ fɛn kɛmɛ ni mugan kɛ a si ma kɛ ni danaya fana bɛ yen normalement san tun b'a sɔrɔ État y'i engagé ka ko in kɛ mais comme prise de contactw bɛ yen déjà an bɛ ka commencer ka kumaɲɔgɔn sabati an ni institution cɛ institution n'o ye INPS ni AMO mɔgɔw bon institution olu bɛ k'u sen don a la olu bɛ k'u sen don a la en même temps institution mɔgɔw fana olu bɛ k'u sen don a la bon DNT direction nationale du travail olu da b'a la bon an b'a bisiki anw sirannen tɛ anw jɔrɔlen tɛ o ko in bɛ kɛ ni an kɔni kɛlen don ka temps dɔ d'an yɛrɛ ma n'a ma kɛ an fana b'u dénoncer dɛ parce que olu de kan ka kɛ olu de kan ka veiller ninnu kan ka kɛ mais an t'o niveau la fɔlɔ mais n'a sera niveau dɔ la an b'u dénoncer dɛ parce que vraiment anw de ka vie bɛ en danger anw tɛna se k'an makun an tɛna se ka maloya mɔgɔw ma an tɛna se ka siran mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ k'an t'an ka droit revendiquer voilà d'accord mais euh, n k'a fɔ Kadiri e yɛrɛ bolo jamana ka nin ko fasugu ye jamana kɔnɔ k'a ye k'a to yen jamana ɲɛmɔgɔw ka jamanadenw ye kɛnyɛrɛye baarakɛla wɛrɛw bolo k'u ye k'u to yen u ka hakɛw bɛ ka ɲini fo ka na se nin hakɛ ma parce que n'i n'i ye a jateminɛ bɛnkan kɛra a mɛnna fo ka na se sisan ma décembre fo ka na se sisan ma ta ma bɔ sisi ma bɔ e bolo jamana yɛrɛ de mako t'a denw na wa nin ye minnu bɛ minnu b'aw ta baara la olu de ka yɛrɛ sagokɛ don ee ne b'a fɔ jamana mako tɛ station baarakɛlaw la sinon jamana mako b'a denw na parce que minnu kan ka veiller ninnu kan olu ye jamana kɔnɔdenw dɔ ye donc jamana mako b'a denw na mais jamana mako tɛ station baarakɛlaw la sinon PV signelen o ye commission de suivi sigi gouvernement b'a la syndicats b'a la ee patron patron b'a la mhm. commission de suivi minnu kan ka ee suivi kɛ yanni date fɔlen cɛ ah jusqu'à présent a ko a bɛ nin lawaleya ko bɛ niveau jumɛn na olu mɔgɔw tun sigilen don olu mɔgɔw tun bilalen don en place mais fo ka taa wagati tɛmɛ ta ma mɛnɛ sisi ma bɔ bon ni i ye ɲininkali kɛ ko est ce que jamana mako b'a denw na jamana mako b'a denw na u mako tɛ mais est ce que depuis nin ko in daminɛna aw yɛrɛ minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na mm. c'est à dire convention tɛmɛna minnu cɛ patron UNTM ani eh, minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na est ce que aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan k'a kuma fɔ fɔlɔ o kɛra fɔlɔ wa eh, an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan mhm. N'an bɔra Depuis- an- depuis a- an- de- depuis a kɛra Ahan. an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan Ayi. an ni patron de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan o ye an y'a laɲini komi wagati kɔni tɛmɛna wagati fɔlɔ in tɛmɛna a sera ka ko ɲɛnabɔ ka se niveau jumɛn ma an wulila k'u sɛgɛrɛ ka démarches kɛ mais an nan'a ye tiɲɛ na a hakilina t'o la a ŋaniya t'o la k'a kɛ donc o de nana ni grève ninnu bɛɛ lajɛlen Mhm. sinon ni sigikafɔ kɔni tun ye damu ye Mhm. donc an yɛrɛ tun y'a bisigiya k'a fɔ n'an sigira ka kuma fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka olu ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni grève kɔnɔna ye. d'accord ɛɛ Suleman pompistew dɔrɔn de bɛ nin ko la wa ou bien station kɔnɔ parce que baarakɛla wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ a tɔgɔ di alimentation walima minnu bɛ feere wɛrɛw kɛ a bɛɛ de don wa. an bɛɛ de don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i b'i yɛrɛ ye station kɔnɔ ɛɛ ka ta sous gérantw na n'o y'an ka chef de pistew ye ani an ka KM ka na laveurw la. ka na graisseurs la mun bɛ vidange kɛ hali yɔrɔ baliyekɛla bɛɛ de b'a kɔnɔ ɛɛ managers olu ye bitiki kɔnɔ mɔgɔ dɔw ye ani mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ station kɔnɔ bɛɛ de b'a la an bɛ condition kelen de la juru de b'an na patron an bɛ wari de di ɲɔgɔn ma ka carburant kɛ ɲɔgɔn kun an bɛ wari de di ɲɔgɔn ma carburant feerela ka juru ta ka carburant ta carburant feerela ka juru ta ka carburant ta walahi nkalon tɛ o ni nkalon don ɲɛmɔgɔw tulo b'an na u bɛ dɔ k'a fɔ ko nkalon de koyi anw de bɛ yen anw de b'a dɔn anw de bɛ juru ta ɲɔgɔn kun ka carburant k'an kun ka taa so ka segin n'i nana o kelen de don tuguni ainsi de suite o ye hɛrɛ ye bɛɛ de don alimentation kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a la n'u ka n'u fana n'i y'u wele k'u sigi ta plateau sanfɛ u bɛ min f'i ɲɛna ka jugu ni anw ta ye dɔw bɛ jigin zero heure alimentation bɛ mali alimentation ninnu bɛ datugu heure min na bɛɛ b'a dɔn risque dan de don mais sara foyi t'an ye hali n'i ka moto tiɲɛna olu ka heure y'u ka heure de ye dɔrɔn a banna u mako foyi t'a tɔ la bon vraiment an bɛɛ de bɛ condition kelen na sans exception mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ station kɔnɔ bɛɛ de don pompiste dɔrɔn tɛ dɛ komi n'i y'a ta k'a lajɛ station ninnu filɛ nin ye pompiste de yelen don ka tɛmɛ bɛɛ kan bon n'i fana y'a ta k'a lajɛ station soubassement c'est des pompistes i y'a faamuya anw de ye ko koloma yɔrɔ yɛrɛ ye parce que anw pompistes de bɛ tulu feere pompistes bɛ hali bitigi kɔnɔ fɛn ninnu feere pompiste bɛ fɛn caman kɛ sinon station kɔnɔ mɔgɔ dan tɛ pompiste ye dɛ les graisseurs les laveurs bɛɛ de b'a la wa an bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ an ka hakɛw ka kɛ kelen ye laɲiniw ka kɛ kelen ye wa an b'o combat de la wa ni ala sɔnna a ma an b'a gagner ayiwa jɛmukan tɔ tora miniti eh, fila ye eh, kadari yalima eh, welekan da bɛ aw bolo bi aw ka nin baarabila in na aw bɛ se k'a ka hakɛw sɔrɔ cogo min na wa walasa jamana ɲɛmɔgɔw k'a ka kuma mɛn pɔnpi eh, an k'a fɔ aw ka eh, tajifeere ɲɛmɔgɔw k'a ka kuma mɛn k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na nin gɛlɛya de bɛ aw kan
bon weleweledakan bɛ ne bolo hali hali jamanadenw minnu t'a ka ko kalama olu ka bɔ a kalama weleweledakan bɛ ne bolo mhm. c'est-à-dire hali bi an b'a ɲini patron fɛ u k'u sigi ko kan gouvernement fana u fana k'u ka responsabilité ta u kana jamana kɔnɔdenw to landɔgɔ la donc u k'u ka responsabilité ta bon o kɔfɛ weleweledakan weleweledakan min bɛ ne bolo o ye militants an baarakɛɲɔgɔn hali bi u mobiliselen ka to n'an ka wele sɔrɔ u ma wagati o wagati u k'an jaabi parce que an bɛ ka kɛlɛ kura de labɛn ni an y'a fɔ i ɲɛna cogo min na an ye préavis de déposer donc o o préavis in o grève bɛ daminɛ le 4 mai mhm. ni seli tɛmɛna d'accord donc u k'u labɛn an ye grève tɛmɛnenw kɛ cogo min na u k'u jilaja an ka to o kan kan tiɲɛni t'a la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la grève ye baarakɛla ka hakɛ dɔ de ye mhm. donc u ka to o hakɛ kɔnɔna na u kana taa tiɲɛni kɛ u kana foyi kɛ mhm. mais an kɔni ka grève an b'a kɛ ni bɛn ma kɛ fɔlɔ d'accord ayiwa eh, sulemani mm. weleweledakan jumɛn b'e bolo ok weleweledakan hakɛ min bɛ ne bolo ne hakili la kadɛri ye a bɛɛ fɔ ne bɛ adresser an ka eh, jamana autoritéw de la parce que an ka chef ninnu kuma t'u ta ɲa bilen quoi kuma t'a ɲa autorité k'a lajɛ ka jamana yɛrɛ lajɛ mhm. parce que n'i ko jamana jamanakɔnɔdenw de don mhm. vraiment nin gɛlɛya in bɛɛ dɔnnen kɔfɛ mhm. est ce que u bɛn'i sigi bilen ka ko in lajɛ yan parce que ne hakili la an y'a fɔ kan sugu bɛɛ la wa an y'a fɔ fan bɛɛ wa an tɛ ka nkalon tigɛ dɛ an bɛ ka dɔ de bɔ a la sinon an bɛ k'a fɔ cogo min na a ka jugu ni nin bɛɛ ye a ka jugu ni nin bɛɛ ye u k'a lajɛ anw sɛgɛnna walahi anw sɛgɛnna souvent hali ni collègue dɔ y'i wele k'i to so i bɛ jɔrɔ de karisa n ye mun de kɛ kunun n ye mun de kɛ kunun parce que i b'a bila i kunna i gɛntɔ de don quoi

en même temps n'an taara baarabila la u b'u jigi da kiliyanw de kan kiliyanw bɛn'u profiter toujours ka don station ninnu kɔnɔ mali kiliyan cɛ n'a muso mɔgɔ si kana don u ka station kɔnɔ ka feere kɛ u fana k'an dɛmɛ u ka manière la vraiment sinon anw sɛgɛnna dɛ walahi anw tɔɔrɔla fo ka tɛmɛ a dan kan ni grève bɛ yen mhm. les quatre sociétés pour le moment u kana taa carburant ta u ka station kɔnɔ u kana taa carburant foyi ta u ka station kɔnɔ parce que mɔgɔninfin mɔgɔ tɛ falen mɔgɔninfin y'i yɛrɛ de ye quoi kuma t'a ban quoi u bɛ mɔgɔ lankolon dɔw ta ka t'u bila station in kɔnɔ u yɛrɛ t'a dɔn pompiste ye min ye yɛrɛ quelques dama dama quelques jours quelques jours seulement olu b'u ka fɛnw olu bɛ eh, baara kɛ k'olu sara tile saba kɔnɔna la kiliyanw fana bɛ don ka taa carburant ta k'i profiter k'an ka mot d'ordre eh, grève tiɲɛ an bolo k'a saboter an bolo bon o de ye problème ye anw dun fana tɛna sɔn o ma dɛ parce que u b'a fɛ k'u yɛrɛ ladeli an ka grève de la ni grève bɛ yen dɔrɔn u bɛ mɔgɔ dɔw ɲini carré kɔnɔ ou bien u yɛrɛ damaw bɛ bɔ station fɛnw na ka na baara k'an place la pour que grève kana impacter an bɛ mun f'u ɲɛna an tɛna diɲɛ n'o ye an tɛ jɛn n'o yɛrɛ yɛrɛ de bon o de bɛ ne bolo ka ɲɛsin o faamuna an b'i fo Sulemani euh, Samake ale ye comité syndical Vivo Énergie n'u k'a ma ko Shell mhm. olu ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛmɔgɔ don min bɛ tali kɛ Kadari Danbele ale fana ye euh, taji feere yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko euh, Oryx Énergie olu fana ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛmɔgɔ ye ale ye an kun kɛlen don ka nin maa fila de bisimila walasa ka se ka kuma min ye taji feerelaw n'u k'a ma ko pɔmpisiw olu ka baarabila min bɛ sen na ayiwa baarabila in kɔni eh, u yɛrɛ ka fɔ la a ma ban fɔlɔ sabu dɔ wɛrɛ bɛna fara a kan u ni eh, u ka patɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'u ka hakɛw ye o ye k'a fɔ baarakɛla bɛ baara kɛ hakɛ min kɔnɔna la eh, a ka se ka nafa sɔrɔ baara la sara b'o la AMO b'o la INPS b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman u b'o de kɛlɛ la a mɛnna ko wa ko bɛnkan yɛrɛ don bɛnkan min n'a tɛmɛna u ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛnkan in sen tɛ ka sabati o tuma an kun ka kuma nin gɛlɛya ninnu de kan an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn jama ko di ale kɛnɛ b'i sonsoro yan ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan kibaruya wɛrɛw k'olu bɔ ka bin yanni o cɛ an b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ